ee ọ na-akpọtụ ọ na-akpọtụ akpọtụ na Facebook kedu ihe na-akpọtụ ihe na-akpọtụ wụ akwa ọkụkọ ihe akwa ọkụkọ jere wete agụ nne e akwa ọkụkọ ndewo o. mana o nwere ihe m na-achọ ka m kwuo ụmụazị ụmụ nwoke kịta ọ ka njọ na ụmụazị ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị na-emekwe mana ụmụ nwoke gegodonu m ntị adakụ adamma bịarụchi ka ọ jụọ unu mmadụ weta 2 point something jebe nnọọ na be dibịa kụchaa ọkpa ọkwa ihe ọma merụ gị bụ na i jere be akwa ọkụkọ maka ọ bụ na ọ dibịa ọzọ ọka oge erichago 2 million ahụ wee were nnọọ ego nye ya sị nya merụ gị ya gwọọ ọ kara ịbụrụ dọbụla na ọ kara ịdọbụlụwa gị okay o nwekwara ike onye anyị fụrụ jere mee ihe a ma ya enwere ma ofu ihe ọ na-eme aka ọrụ ọ chọrọ iji awele chọọ nke nwa chọọ nke ọzọ o ruzie mgbe ọ lọziara ego ahụ emere ya double hazi ya lachiwa back chọọ ka o yuzuo Facebook wee bịa bido ikwuwe maka akwa ọkụkọ mana ọ bụrụ na ọgwụ ọ jere ịgwọ na akwa ọkụkọ si ya weta isi mama ya na isi ụmụnne ya ya were jee agwọcha dị ọgwụ ya bụrụ na o nwetara ihe ma ọ na o nwetara ihe ọ ga-apụta na Facebook ịgwa anyị you no go tell us a sị ka m gwa ụmụazị okwu o nwekwa ihe na o nwe ihe ị ga-emekata n'ụwa a ka ihe ghara isiri gị ike enwe time ihe ga-esiri gị ike enwe time ị ga-amụ ka ị ga-esi gafee ihe isi ike hmm? emezila ife onye riwegoro kịta ị chọọ ka i riwe ee eh? ebee ka e si ebute ya enwe time ihe ga-esiri gị ike enwekwa time ihe ga-adịrị gị na mma mana ihe ga-edetermine ihe sicharụ gị ike ihe ọ ga-adịrị gị na mma bụ mgbe ahụ ihe na-esiri gị ike gịnị ka ị na-eme ihe siberu gị ike jee mụwa aka ọrụ mụsibe aka ọrụ ike tachie agụụ na-agụ gị ya agụụ ofu mbọsị ada egbu mmadụ ya gụwa gị mụba ọrụ aka ọ bụrụ na afịa ka ị na-azụ ife na-esiri gị ike ekwitikwana kama ị nwere ike si n'afịa nke a banyekwa na nka si na nka o nwere ike i mekatazi anya o tipụrụ mana iji ọsịsị ee na ihe na-esiri gị ike i wee wekọ- rekọọ ihe niile ị nwere na shop gị were ego chọọ dibịa ma ọ chọọchị ebe ị ga-eje ka e jee meelụ gị ọgwụ awele ma ọ mepeelụ gị ụzọ chọọ ka e si kụwalụ gị akwa nna ọ da awọkụ ọ da a-work na scam ọ da a-work ọ kwa maka na akwa ọkụkọ ka o ji nye gị ego ọ bụrụ na ọ bụrụ akwa ọkụkọ i no go give you o nwekwa dibịa ga-enye gị ya they for don chop am but ị gazi je meetie akwa ọkụkọ bụrụ akwa ọkụkọ somebody nji ego ee eh? maka ọ bụrụ na ọ bụrụ na o jighị ego o richago 2 million ahụ ị bịazi bịa na Facebook bịa ikwu who cares anyị nọdụ ya mmadụ ife i kwuru ife gị na ya na-eje asị ụmụazị ha chegharịa were onwe ha nye Chineke n'aka give your life to Christ o nwekwe ndị nke nọkwa n'ime nke Chineke a na-epiwara otu a ka ha gara agakwu ndị pastọ na-asị ya merụ ha assignment assignment ọ ga-eji nwee ego assignment ọ ga-eji mee nke a maka ka ọ dị na dibịa ka ọ dịkwa n'ụka ọ dịkwa otu ahụ fake juru ebe niile mana anyị nọrọ otu anụnwa na-agwa gị eziokwu you will not accept it hmm? onye ka m ji asị ụfọdụ asị mba tụwasị meziara ha ka ha jewe obodo oyibo ka ha jewe obodo o ruo ebe ahụ ṅụba afịfịa tabara chaba drug mebe ihe a hapụ chi ụfọdụ asị my father die i no know my mother die i no know you no fit return that is because you are lazy ọ ihe omeni o nwere ihe ọzọ chegharịa n'ụbọchị taa ụmụnne m biko ekwutekwa eme ya ka ọ n'ihe a m kwuru ọ dabara biko nyenụ nwa nyenụ ndị ụmụazị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa nyenụ ha advice ebe a gwa ha na o nwekwa ụzọ enweghị apịan way to make it enwere apịan way onye ọbụla ga-esi na that narrow road ụzọ ahụ ị ga-esi ihe ga-esiri gị ike o sisialụ gị ọ dịrị gị na mma ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa ma ọ bụrụ na o nwere ife ị na-eme mana ọ bụrụ na ị na-eme i mechacha i richa nke ị nwere o nwere isi